min bɛ wele assurance maladie ka ɲɛsin jamanadenw n'u ka denbayaw ma. donc u ye AMO sigi pour que se tɛ minnu ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la kalo kalo olu bɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni bɔ ni Ala y'a kɛ min banana i ka wari mana caya cogo cogo AMO bɛ yen AMO sigi kun ye hadamadenw ka se ka hadamadenw ka bana ko ɲɛsigi ni bana ɲɛsigila walasa fura ka se ka sɔrɔ bana la.
aw b'a dɔn cogoya dɔw bɛ yen an bɛ musaka sigi wa i ka sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo i b'o musaka in sara. nka an ye cogoya min bila sen kan AMO ko in hukumu kɔnɔ o bɛ ɲɛsin bɛɛ ma wa o hamina ye ka se ka dɛmɛ kologiriya ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma
AMO sigilen don jamana de ye AMO sigi ka AMO sigi bɛɛ lajɛlen kama i kɛra kɛnyɛrɛye i kɛra ko wɛrɛ ye wa sigi bɛɛ lajɛlen kama walasa ka se ka kɛnɛya sabati
nin hakilila ɲuman in kun malidenw ka lafiya ni kɛnɛya ɲuman ye nɔgɔya la ani ka dannaya sinsin an ni an furakɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ lakana kɔnɔna la mali fan bɛɛ la o la kɛnɛya minisiriso ani caisse nationale d'assurance CANAM olu de bɛna fɛɛrɛ ɲuman in labaara a cogo yɛrɛ yɛrɛ la yaasa malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a tɔnɔ bɔ i n'a fɔ a laɲinina ɲɛmaw fɛ cogo min mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ assurance maladie obligatoire AMO a bɛ waleya kɛnɛyasow bɛɛ la i n'a fɔ farimasiw dɔgɔtɔrɔsow laboratoire d'analysew fɔɔ ka taa se dɔwɛrɛw ma ni a baarakɛminɛw dafalen ye appareil de lecture fɔɔ ka taa se carte à puce AMO ma Mali fonctionnairew sɛnɛkɛlaw a finitigiw fo ka taa se a lekɔlidenw ma a dama ka kan bɛɛ la i kɛra kɛnyɛrɛye o i kɛra faso baarakɛla ye o i kɛra muso baarakɛla ye o i bɛ baara k'i yɛrɛ ye o AMO bɛ bɛɛ ye wa bɛɛ bɛ se ka don AMO na ka aw ladɔnniya ko CANAM ni cakɛda ba kelen ni kɛmɛ duuru de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baarakɛla maa ba kɛmɛ wolonwula ni ba bi duuru
An ye bɛnkan dɔw labɛn ka olu bolonɔbila minnu bɛ kɛ sababu ye don o don AMO baara bɛ se ka sabati
kabini sɛtanburu kalo tile fɔlɔ san ba fila ani tan ani duuru CANAM ye mɔgɔ miliyɔn kelen de dɛmɛ ni AMO sira ye min na mɔgɔ ba kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni naani ani maa bi segin ni segin kabini san ba fila ni tan ni duuru o ye mɔgɔ ba kɛmɛ duuru ni mugan ni wolowula ani maa kɛmɛ saba ni kɔnɔntɔn ye yɛrɛko fɔlɔ o bɛnna mɔgɔ ba kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni kelen ani maa kɛmɛ wolonwula ni bi naani ni wɔɔrɔ ma inps sira fɛ o bɛnna mɔgɔ ba kɛmɛ ni bisaba ni kelen ani maa kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru ni seegin caisse malienne de sécurité sociale sira fɛ o bɛnna maa bisaba ani maa bi seegin ani seegin ma an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ hakɛ kofɔlen in sigiyɔrɔma saba de bɛ amo la kɛnɛya nasira kɔnɔ furakɛli waatiw la min na aw ka ɔrdonansi furasanyɔrɔw la kɛmɛ kɛmɛ sara la aw bɛ dɔrɔmɛ bisaba dɔrɔn de sara
ordonnance sɛbɛnnen kɔ ordonnance bɛnna waa kelen ma e ta de bɛnna waa kelen ma yɔrɔ min na n'i y'a sɔrɔ i bɛ amo la a bɛ bɛn kɛmɛ fila ani bi wolonwula ma a cayalen kɛmɛ saba ye yɔrɔ kɔni o ye nafa dɔ ye dɔw b'a fɔ ko n tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la kiliniki dɔw bɛ yen olu da ka gɛlɛn mais depuis amo nana bi kiliniki dagɛlɛnba ninnu fɛn fɛn bɛ amo la ani dɔgɔtɔrɔmisɛnnin bɛɛ kɛra prix kelen ye i y'a fɔ kuma kɔnɔ ko kuma dɔ la ko mɔgɔ dɔw bɛ sa ka sababu kɛ u kan ka opérer wari t'u bolo ka opérer dɔw bɛ sa bari ordonnance b'u bolo u de mais u ma se ka ordonnance san parce que ordonnance wari cayara depuis amo nana fo bi o banna amo lafiya ani hakililatigɛ dan don